tiɲɛ u siranna ala ɲɛ n'u ka hakili de ye ka diinɛ dɛmɛ n'o hakili de ye o de la u tɔgɔ bɔra kuma bɛ sidɔn wa u ni bɛɛ ka kan ala ma foyi d'u ma k'i jɛ o la dɔrɔn u siranna u ka ala ɲɛ ka tɛmɛ i kan mɔgɔw don u bɛ nɛgɛn komi i yɛrɛ bɛ nɛgɛn cogo la n bɛ fɛ a ka nin de faamu quoi ala kira ka sahabaw mɛlɛkɛw tɛ wayiw tɛ jigin u kan u n'a bɛɛ ka kan a bɛ nɛgɛn cogo min na u yɛrɛw bɛ nɛgɛn ten mais i tɛ se k'u nɛgɛn de k'u ka ala kota sabu u ka limaniya bi don u n'o cɛ mais i bɛ se k'u nɛgɛn k'i ka hakilila jira u la mais an bɛ mun faamuya seyidina ali tuma min na ni u nana u cɛsiri k'a jira ko seyidina usman ko o ye mɔgɔ dɔ donni daga madinɛ k'a sɔrɔ ala kira tun y'a tigi gɛn ka bɔ madinɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen silamɛ bisigiya kun don selila kun don vraiment a ka jogo dɔ ma bɛn kira ma kira y'a gɛn a ka madinɛ bila a ye madinɛ bila kira fatulen a ye seyidina abubakari ci bila ka n'o ma ko yala n ka na wa seyidina abubakari ko ko kira ye mɔgɔ min gɛn ne t'o bisimila umaru tile a ye umaru fana a ye lɛtiri ci o ma umaru n ka na wa abubakari ma sɔn ka mɔgɔ min bisimila ne umaru da t'o la seyidina ali seyidina usman tile a ye ci bila o ma ko usman n ka na wa usman ko i bisimila sabu ka d'a kan ala bi yafa ni tuubi kɛra ala y'o fɔ an y'a ka kuranɛ kɔnɔ o tuma na ala kira y'i gɛn nin jogojuguya in de kama n'i tuubilen don i bisimila ala kira ka dugu la kira ci maa tuubilen gɛn mais aw tila dalilu kɔda tɛ nin ye de usumani bolo dalilu kɔda don usumani bolo mais mɔgɔ minnu tun bɛ ka cɛ su k'a ka usumani écrit tari usumani n'a to a ka don o mɔgɔ kelenw de tun bɛ na usumani fɛ yen ka n'a fɔ ko usumani ka jɛn n'a ye cɛ in ka don ko est ce que kuranɛ m'a fɔ a bɛ yafa wa jɛn kɛlen ni cɛ donni ye o mɔgɔ kelenw de taara o poser silamɛ ɲɛmaa wɛrɛw fɛ yen k'u y'a ye ko seyidina osman ye kira jugu de ko kira ye mɔgɔ min interdit ka don ko seyidina osman y'o accordé ɛ ala kunfin a y'a ka diinɛ lamɛn o kɛra dɔrɔn u y'a ye a nin ye tiɲɛ yɛrɛ fa ni in jirala lalo mana kɛnɛ kan dɔrɔn i bɛ sin ka sɔn e nin ye tiɲɛ osman tun man kan ni dɔnkilidala dɔ tun bɛ yen ale de ye kira dɔgɔya kosɛbɛ kira y'a minɛ kɛlɛyɔrɔ la kira ko k'a fa a ko kira ma n bɛ tuubi a tuubira a bilalen a ye dɔnkili wɛrɛ da kira la o cɛjugu la kira y'i kali ala la a ko maka minɛ don n'a ye karisa ye cɛ tan ni damadɔ kira ye olu jate a y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne mamadu tɛ yafa u ma ala tɛ yafa u hali n'a y'u sɔrɔ alikaaba kɔnɔ hali n'a y'u nɔrɔlen sɔrɔ alikaaba fini na aw k'u faga a la ne mamadu ko ten o dɔnkilidala in b'a la mais dɔnkilidala in nana sedina usumani fɛ yen ko usumani k'ale solona kira la usumani nana kira yɔrɔ sallallahu salam ko karisa nana n k'a solona i la a bɛ cogo di ɛ kira ko usumani ni e nana mɔgɔ min solonali don ne na ɛ an y'o solonali mina kɛ an yafara a ma u segira o kuma kɔrɔ in kan ko o min ye kira dɔgɔya ta ko usumani sɔnna ka kira dɔgɔyabaa solonali don u y'o da o kuma ɲɛ kɔrɔ walahi a y'a faamu koyi o caya cayalen ta u taara sedina ali yɔrɔ la ko sedina ali yɛrɛ de ka kan ni ɲɛmaaya in ye ko parce que ko ko in ko a fereke cayara usumani fɛ o y'a sɔrɔ usumani ye san tan ni saba kɛ ka ban a bɛ kɛ ka silamɛw mara ka kuma caya caya usumani ni ali cɛ ka lɛtiriw sɛbɛn ni seyidina usumani tɔgɔ ye ka taa a bila seyidina usumani ye seyidina ali bila ka taga dugu dɔ la k'a ka taa jaga minɛ ka na seyidina ali taatɔ o jaga minɛ yɔrɔ la u ye lɛtiri sɛbɛn ni seyidina usumani tɔgɔ ye k'a fɔ nin lɛtiri in bɛ taa di nin dugu in la mɔɔw ma ali bɛna jagako la n'a sera yen a y'a faga ne usumani ko ten k'a sɛbɛn k'a signer ni usumani ka signature ye ka taga a fili sira kan pour sedina ali n'a ka groupe tagatɔ jaga nɔfɛ u ka papiye in ye quoi u y'o sɔrɔ sira kan k'a ta k'a kalan kabini o kɛra sedina ali a dusukun kɔmansera k'a tɔɔrɔ dɔɔni dɔɔni voilà o bɛ kɛ sa u y'a juguya i y'a ye bon muhamadu bun abubakari sedina abubakari denkɛ ko muhamadu o tun bɛ ɲɛmaaya la dugu dɔ la sedina usumani y'a a bɔ a la ka tila k'a bila ko a ka taa dugu dɔ la u ye nin lɛtiri modèle fana sɛbɛn ka taa fili o ɲɛ sira kan c'est-à-dire que mɔgɔ minnu mana sɔn usumani na n'a ka fanga bɛ dɛmɛ u ye olu bɛɛ banna pour a ka fanga kama a y'a faamuya mais nin t'i n'a fɔ ko silamɛw ye silamɛya tiɲɛ nin t'i n'a fɔ u ye ala kira ka sira bila bal sisan kodɔn ni faamu de bɛ ka baara kɛ silamɛya kɔnɔ sisan pour k'a bin mais o ni silamɛw y'u ka sira bila o cɛ ka jan ɲɔgɔn na kelen o ni sahabaw bɔra kira kɔfɛ o cɛ ka jan ɲɔgɔn na mais i bɛna a ɲɛ dɔn sisan mun fɛ o groupe kelen de ye groupe formé ka Seydina umaru faga umaru fagalen u sɔrɔla k'u labɛn tɔ ninnu kama ni waanɛw dɔn ni waanɛw bɔra yen kaban a ma ban mais u tɛ se ka bɔ yen f'u k'u kɔ don ɲɔgɔn ma fa a silamɛw tuma min na o kɛra Seydina ali a ma Seydina usumani kɛlɛ fiyewu mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko ni min kɛra aw bɛɛ b'a dɔn wahyu tɛ jigin maa min kan a b'i a b'i dusukun tɔɔrɔ tiɲɛ mais silamɛya ka bon kama walahi aliyu ma ban usman na aha a ma ban na bon jugu ninnu ye mun fɔ ali ye ko mun bɛ lɛtiri in na ko f'u k'a ye seyidina ali ko ayi ɛ u ko ko min fɔlɔ y'a kalan k'o y'a fɔ an ye ko nin ni nin de don koyi ɛ ko ali ko usman kafiriyara o fana an b'a faga de naam seyidina ali ko la o yɔrɔ bɛɛ olu bolo u ka politiki gagnena u sina ka namara ni janfa ci bila ɲɔgɔn ma ten groupe dilalen kɔrɔ don ka sin ka na Ousmane ka so entouré Seydina Ali ye Hassan ni Hussein bila ka taa u tagalen Seydina Ousmane ko a yafar'u ma u ka taa c'est à dire u nana comme défenseur Seydina Ali denw mais Seydina Ousmane k'u ma k'u ka taga ko a yafar'u c'est à dire kira ka sahaba fɛn o fɛn nana Seydina Ali ko a bɛɛ ma ko walahi ɛ Seydina Usumani ko a bɛɛ ma ko walahi Usumani ma ɲin ni jugu dɔn tuguni k'o tuma na Usumani jigi y'a ka Ala de ye n yafara bɛɛ ma Seydina Usumani bi faga don min na kira ka sahaba fɛn o fɛn nana ko n b'i dɛmɛ a ko a bɛɛ ma n yafara aw ma sabu ne t'a dɔn aw jumɛn de b'a fɛ ka n faga tuguni naam a bɛɛ ka taa ni n ka ko to Ala bolo bilahi Hayidara. Zunurayni. Usumani kun ye kamalen ye. Ɔ. Usumani kun ye kamalen ye. Usumani min ala kira ko a ma ko Usumani i mana fɛn o fɛn kɛ ala la a yafar'i ma. Tiɲɛ. Bukhari ni Muslim. i mana fɛn o fɛn kɛ ala la ala ko a yafar'i ma Usumani. Naam. Kira sabali ye nin fɔ a ye. Sahaba bɛɛ b'a kalama. Ɔhɔ. Ɔ nin yɔrɔ la i b'a dɔn walahi mɔgɔ min b'o kɛlɛ. o bɔra ala fɛ kama i bɛ ko faamuya politigi de don minnu bɛna faga selila sunaw de don mais selila sunaw de don politigi ka se ka renforcer pour que silamɛya ba ci o de la ne ko i ka tigɛ selila ninnu selilaw de y'an ka diinɛ bin ka kɔrɔ a ma bɔ an kɔnɔ selila wɛrɛ ti fɛrɛ an ma bilen a bɛ faamu o kɛra min na u ye Seydina u ye Seydina Usumani walahi kitabu dɔw b'a f'u ye k'u ye tile tile dɔw ko tile bi naani ni kelen dɔw ko tile mugan ni kelen Seydina Usumani ka so hisarlen don ka entouré dumuni tɛ don ji tɛ don mais u y'o bɛɛ kɛ u ma se ka don parce que silamɛw kira ka sahaba kolo gɛlɛnw ni npanmuru don u bɛ si u bɛ tile mais Seydina Usumani ko olu de ma a yafar'u ma quoi ɛlɛw ka taa n'u nana ala kama u ka segin ala kama sabu ale t'a dɔn fewu mɔgɔ min bɛ fɛ k'ale yɛrɛ faga aw de don wa olu de don wa ko n t'a dɔn tiɲɛ walahi ɛɛ eh, usumani a ye silamɛya histoire lamɛn u ma kira nɔ bila han u ma kira sɔsɔ han mɔgɔ dɔ de b'u cɛla u bɛ ka seli u fɛ u t'u dɔ ye tiɲɛ walahi u ka nɛgɛni sera Seydina Abubakari denkɛ Muhamadu bin Abi Bakari la ka se degré la Seydina Abubakari denkɛ fɔlɔ de ye kogo ta k'i cun Seydina Usumani ka so ka n'a sɔrɔ a bɛ kɛ ka kuranɛ kalan k'a ta a boji ma k'a yiri a y'i kun kɔrɔta a ko nin ye jɔni ye a ko Muhamadu bin Abi Bakari don a ko aa a ko n denkɛ e ma ɲi nin yɔrɔ in na a ko n'i fa y'i ye ka ne boji y'i bolo a ko a ti diya a ye ni abubakari ye ne boji ye e bolo muhamadu a tɛ diya a ye walahi abubakari denkɛ ye usumani boji bila a kɔrɔ ala jugu tɔw ye kogo ta k'u cun a nɔfɛ ka na sɔrɔ a bɛ kuranɛ kalan k'a a minɛ k'a a kan tigɛ k'a sogo tigɛ tigɛ k'a a tulo tigɛ k'a bolongɔni tigɛ tigɛ usman bun Afan mais i miiri dɔɔni n'i bɛ ko dɔn i b'a dɔn silamɛya bɔra a la ala kira ko silamɛw hali n'a bɛ kantigɛli kɛ a ye kantigɛli kɛ ka ɲɛ a bɛ bagan minnu kantigɛ a kana muru bɔ a la k'a don a la a y'a a jija muru da ka ja a ka kɛ taa ni ka segin ko damadɔ ye o silamɛ o kira ka kuma labatobaa bi sɔn ka kira ka sahaba tigɛ tigɛ kira ka sahaba min kira sabali ko a ma ala yafar'i ma o silamɛ bɛ sɔn k'o tigi tigɛ tigɛ a b'a faamuya ko ja selilaw de tun don mais silamɛw tun tɛ et puis même walahi u bɛ Seydina Usumani faga don min na o y'a sɔrɔ Seydina Ali se t'a yɛrɛ ye bilen c'est à dire u ye u u nɛgɛn cogo dɔ de la ka don u n'u hakili cɛ Seydina Ali bɛ bala ko la tuma min na o y'a sɔrɔ fanga min nana Usumani kama o fanga in ka bon hali u mana tila Usumani na est ce que u t'u ɲɛsin ale yɛrɛ ma bilahi Seydina Ali ye fanga kunbɛnta tɛ fanga min dilanlen don a ka diinɛ binni kama ah. n'o y'a suuru jugu kan o bɛ na ni fanga min ye o ti manamana ye koyi o b'a yiri la ko walahi ali ka politiki tɛ bal ali yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ɲini sahaba dɔw nana ali yɔrɔ la ko bon ko minnu ye usumani faga ah. ko bon ko e min ko ko i bɛ bila usumani nɔ na kalifa naaniya la ah. tuma na an b'a ɲini i fɛ ko usumani joli ɲini sisan sedina ali ko u ma a ko an bɛn'a ɲini u tilala ka segin ka na ko an b'a fɛ i k'a ɲini sisan k'a jugement kɛ Seydina Ali k'u ma aw b'a dɔn minnu ye Usumani faga aw y'u dɔn ne y'u dɔn mais walahi aw y'a dɔn Ali fanga tɛ se bi aw yɛrɛw fanga tɛ se ko an b'u juger oh. sabu fanga min don a ka bon an fanga ye Seydina Ali bɛ nin fɔ tuma jumɛn a ka bon an fanga ye o tuma na silamɛ fanga silamɛya fanga kɔni tɛ bilen o dɔnna sa kɔni tiɲɛ a ye karamɔgɔw wele ka na n'u tɛ silamɛya dɔn ne b'a dɔn a mais aslan o tuma min na ni nin kɛra i ye silamɛya halakili daminɛnen ye sisan sisan parti wulila ka jɔ ee ali de ye usumani faga minnu ye usumani faga o mɔgɔ kelenw de tilala ka na ko sedina ali de ka mercenairew ye usumani faga o bɛ min ɲini ee ala aw ma kuma in daminɛ mɛ u b'a fɛ ka kira ka sahabaw fara de ka se ka fɛrɛ u ma bon sisan olu ye usumani faga jagoya la usumani ye sedina ali janfa ko ka ala ka diinɛ mara cogo cɛn olu ye usumani faga n'o kan de ye sisan u y'u yɛlɛmɛ ko ko sedina ali de ye mɔgɔ dɔw sara olu ka usumani faga ko sedina ali bɛ fanga ɲini o tuma na o kɔrɔ ye di an k'an yɛlɛmɛ ali yɛrɛ kama ala ɛ aw ye mun ye yan ko kira janfara yan aw ye mun ye yan ko sahabaw ye sira bila yan u ma sira bila yan ça fait u ye mɔgɔw de mara minnu ka faamu b'u ta ɲɛ kojugu nka faamu in bonyana cogo o cogo limaniya ye sahaba belebelew jɔ u jɔyɔrɔ la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo di sedina usumani ko a ye n ni n ka latigɛ to ɲɔgɔn o ye belebelebaya dɔ ye a m'a fɔ karisa de bɛna n faga ko ne t'a dɔn aw min bɛna n faga aw min ye nin ye bilen o tuma na a ye nin ka latigɛ to ɲɔgɔn Usumani ma sariya tiɲɛ mais fagali in bɛ kɛ tuma min na a se tɛ Ali ye hali ka bɔ da fɛ a tɛ se a tɛ se a tɛ se fagali kɛra sur place y'u yɛlɛmɛ Ali yɛrɛ kama ko fo o de ka jugement kɛ k'a fɔ ko o tuma na fagali kɛra Seydina Ali min bilala kalifaya la o de bɛ t'olu juger Seydina Ali ko a se ti n ye aw b'o dɔn fanga tɛ ne la. mankan tɛmɛna o da kan u taara chose mɔawiyata nɔfɛ mɔawiyata bun abi Sufiyani min filɛ ka f'u ye sisan u taara o nɔfɛ k'o tuma na ko Seydina ali ye usumani faga fanga nɔfɛ k'o tuma na mɔawiyata ka na u ka na Seydina ali usumani joli ɲini sabu a ka kan ka ɲini n'u m'a ɲini olu minnu bɛ kira nɔ na lahara olu de bɛ jeni a nɔ na mɔawiyata fana ye mɔgɔw labɛn k'u bila ka na an ba Aisata fana wulila ka jɔ ko fo Usumani joli ka ɲini o fana ye mɔgɔ minnu sɔrɔ o y'u fara ɲɔgɔn kan Seydina Ali ma se ka to Madina Seydina Ali taara Kufa n'a tora yen u b'a faga taara Kufa mɔgɔ min sara nin kɛlɛ la silamɛ selila min sara a la a ka ca maa ba kɛmɛ ni kɔ ye jango Sɔfini don o ma bɛn mais mun bɛ silamɛya kan mun b'a jir'i la ko kira ka sahabaw ma fili u ma sira bila Seydina Ali ko c'est-à-dire jugu sera ka ninnu tromper kaban k'u bila an na bon n'an y'an sigi u b'an faga o tuma na an k'an yɛrɛ ɲini n'an ser'u la tari an na tiɲɛ jir'u la an bɛ ka segin ala ma mais jugu bɛ ka na jugu corrompera kaban k'a su ka k'i kan bon n'i y'i sigi k'a kɔnɔ a mɔgɔ trompelen tɛ kafiri ye mɔgɔ trompelen ye n t'a dɔn de bon a bɛna e min yɔrɔ la a tɛna i lamɛn sabu a sura ka na de o tuma na n'i y'i sigi a b'i faga